Benennidos e ben'appidos in su canale YouTube de Pedru Peigotu. Bos faeddo custa boju bos faeddo dae sas marinas saligheresas, sas marinas de Alghero. Custu sero puru bos tratenzo un'iscutighedda faeddende de poesias e poetas mannos. Deo fatto cumpanzia a bois, si bos aggradessit.

mortu a Tàtari su bintibator de abrile millenoighentonorantotu, a ue aiat s'abitu dae prus de barant'annos. Fateit iscola comente totu sos poetas, cantende in cumpagnia de amigos, in tzilleris, in tusorzos, in chenas e in ispuntinos. e cando capitaiat s'ocasione, e in cussos tempos ocasiones non mancaian mai, mescamente in sas biddas minores. Canteit sa prima orta in palcu in sa 'idda sua matessi, Tzaramonte. e a sa festa de Santu Mateu, pro suprire sa mancada 'ennida de Andria Ninniri, e canteit cun su ploaghesu Busellu e cun Giuanninu Fadda de Fordongianos. Dae cussa gara intreit in s'Olimpu 'e sos poetas mannos, poeta de importu, poeta de collocare in sas primas rigas de sos poetas a bolu de su panorama sardu. Permitide chi lu cunsideri unu de sos mannos sardos cantores. Su mastru chi l'at assistidu e currègidu in sos primos passos de sos giardinos de s'Elicona improvisada, est istadu su perfughesu Cicciu Piga, e Seu l'at ammentadu in custa ottava, e inoghe devo ringratziare a chie m'at mandadu parte de custos documentos, a Tore Patatu, biografu Namus gai biografu naturale de tziu Seu, ca l'at seghidu unu pagu dae minore tota canta sa vida. Ed ecco cust'otava, Deo a Cicciu Piga tenzo istima, ca m'at isveladu sos segretos. Cando a cantare so issidu a prima, fia minoreddu e pienu 'e difetos. M'at curregidu sa rima e m'at insinzadu sos cuntzetos, e in su pagu chi poto apàrrere, tot'est mèritu sou poto nàrrere. Duncas, inoghe lu documentat isse etotu chi est bistadu su mastru chi l'at ispuligadu e l'at dadu cussos segretos de sos poetas mannos. Teniat una grande 'oghe puru, cantaiat fintzas a chiterra. Si notan sas raghinas in sos nebodes, frades Denanni, ambos cantadores a chiterra. Ma Seu puru at cantadu a chiterra carchi 'orta, però poi at comintzadu a li mancare sa 'oghe. Penso chi aiat sa matessi maladia de Piras, sas cordas vocales. Canteit cun sos mannos poetas sardos, Piras, Sozu, Tucone, Piredda, Piga, Masala, Mura, Zizi, Pazzola e totu su restu. E devo ancora ringratziare a Tore Patatu chi m'at mandadu totu custa documentatzione e deo inoghe m'apo odoladu ja Repertu numeru unu, gara poetica e i custu fini cantende a Santarresi. In custu a cantu paret candu est andau a cantare a Santarresi fidi una unu cardu chi faghiat fuire sas piberas comente est oe finzas in s'Alighera e non si scherzat inoghe puru. Sant'Annarresi est trista una dimora e paret chi passadu ch'est su fogu. Abitada dae zente patidora cari minuda e de colore 'e grogu. Chie s'inferru no l'at bidu ancora lu podet agatare in custu logu. At a èssere malu su ch'at fatu Deus ma custu paret milli 'oltas peus.

e poi anche il suo paese, per cui doveva tenere un atteggiamento umile e prudente. E Seu rispose, Como lu naro un'ater'una 'ia, pro chi l'intenda totu su paese, chi in tottaganta sa carriera mia mai a niunu apo lintu sos pese. E pro chi sia a tie afaca a domo crees chi no los linga mancu como. Duncas comente 'idides aiat fit bene cundidu cun piber e sale su chi naraiat e fit unu paghitzeddu teniat de su piber de tziu Sassu chi rispondiat bellu picante bi fit bi poniat peperoncinu puru su peperone picante.

Però Seu rispondeit, M'ap'atidu unu pagu 'e poesia e i su coro armadu de coràgiu, pro chi doches no mi tremo puru ca so tzaramontesu coriduru. Duncas, comente 'idides, rispondiat a tonu e non si faghiat piegare facilmente tziu Seu. Andamus a su nùmeru tres.

fintzamentas a fiancu 'e paladinos, che dia cherrer unu fogu atzesu tant'e no fagher dannu a sos terrinos. Invece in custa gara apo cumpresu chi no ch'at alluminzu e nè luminos, manc'una braja ch'iscaldet e creo chi ghiacciadu ses comente deo e custu lu fit nende. A Mario Masala. Reperto numero quattro, andamus inoghe fit faeddende unu sonetu dedicadu a Tzaramonte, a Tzaramonte sa 'idda mia su tìtulu, isse at iscritu, inoghe a ojos de oriente in d-una altura Tzaramonte reposas e dimoras. De ue in cue miras e isploras sa bàscia Anglona e parte 'e sa Gaddura, onzi manzanu a sa prima lugura de sole matutinu t'indeoras, e cun s'ària fine frisca e pura sos abitantes tuos los ristoras. Ses riparada dae tres collinas e formas sa mesaluna costruida. Pares unu teatru naturale, laboriosa in totu sas fainas, sa zente tua educada e cumprida, gentile cun s'istranzu e ospitale. Signaladu a mie totu, una die Juanne Seu andat cun Peppe Sotgiu a cantare a Roma. a su Teatro Tenda, acurtzu a sa Zecca di Stato, inoghe iscriet, in ue fàbrican su 'inari. Sa gara duraiat duas dies e l'aian organizada unu maresciallu in pensione chi naraiat, chi si naraiat Antoni Pisu, e fit campidanesu e a cantu paret inoghe sa prima die iscarsighedda sa segunda puru paga zente e quindi inoghe a nde las bogan sas ispesas o no e inoghe at nadu isse Roma teatro in custu teatru amigos caros si ponides mente sa mala sorte leamus a risu Chie bi ponet est Antoni Pisu chi de su Comitadu est presidente. A daghi at bidu inoghe paga zente, est diventadu pallidu in su visu e b'at a ponner pro custa trivida su chi at balanzadu in tota vida. Quindi comente 'idides in Pepe Soggiu an fatu paritzas garas. Arrivimus a inoghe su affare sette ite c'amus in una pisu no lu po a ecco inoghe rispondet Sozu puru a Pisu no lu ponedas in pidinu e no nde l'etan mancu sa barraca b'est chie s'at bendidu erveghe e bacca pro emigrare in su lidu latinu como chi sun a sa zeca vicinu non tenet millifrancos in busciaca e non l'an fia istadu suta a cresura totu s'istiu mandighende mura. Duncas comente 'idides andamus a dae innanti, inoghe ite ch'aiat in su numeru noe, Antoni Piredda fit de Tiesi, Mario Masala, giovanu e rude, poeta, ribelle de Silanos, E inoghe a cantu paret lu fin li fin nende chi nde l'etaiant dae caddu e Giuanne Seu li lis at rispostu a totus duos, duncas no fit limbipresu e za si difendiat bene, giughiat armas de punta e de ata. In Tzaramonte b'at pasculos sanos, binzas, buscos e bonos terrinos. B'at caddos bonos cun bonos fantinos. Chi sa briglia leare ischin in manos. No bi nde acurret caddos tiesinos e ne puddredos rudes de Silanos. Ca pro caddos che Masala e Piredda no b'est su tantu 'e lis pondere sa sedda. Inoghe narat Silanos ca Masala fit de Silanos e tiesinos ca Piredda fit de Tiesi. Duncas comente 'idides, già si difendiat bene. E como andamus como andamus a lezer carchi tema, comintzamus dae su pius lontanu, eo che los apo totu custos temas, Orroli, su vintisette de cabidanni de su millenoighentosetantunu, Festa de Santu Vitzente, poeta Sozu e Giuanne Seu, Peppe Sozu e Giuanne Seu. Custu bos lezo unu pagu de s'esòrdiu e at est partidu Sozu. Orroli custu tou ater'invitu apo torradu a rispondere presente. No isco si est àteru o Vitzente chi m'at fatu arrivare a custu situ. Ma s'idet in piatza paga zente, forsis in paura 'e abba e fritu. Non los ap'eo in numeru contados, ma saludo sos primos arrivados. Ecco a Seu. S'atera 'olta jughio a sa destra una 'e sa Provincia de Nuoro, ma m'est restada impremida in su coro s'accoglientzia gentile e onesta. ocannu torro a sa matessi festa cun d-unu raru fizu 'e Logudoro, chi totu andet in bene non dubito e caldu unu saludu bos repito. E partit Sozu. In custu palcu setzidu a sa destra non m'ana 'idu pro sa prima sera, prite nde so 'etzu 'e custa festa bidu cumpanzos de ogni manera, Ma como illimpiada s'est sa sera non minetat ne abba e ne tempesta, bastat s'abba chi infustu at custa zona e como bi cheret note 'ona. Partit Seu. Orroli 'idda fis posta in malumore. T'apo cumpresu a su primu impiantu, ca fis tres dies pioende tantu s'abba est pro sa terra unu licore. Su chi perdet sa festa e su santu lu balanzat massaju ei su pastore. Bastat sa 'idda non bi perdet mai su chi perdet goi alanzat gai. Sozu. Si cambiat in bonu s'istajone chi como naschen elvas e fiores si campat in campagna ogni masone e creschen sos anzones minores. A su mancu no b'andan sos pastores a pedire mangime a sa Regione, ca isperan inie sa cucagna daghi non naschet pàsculu in campagna. E risponde Seu, inoghe in genere sos esòrdios si puntorzan, si punghen sos poetas, e Ocannu candu fin in carestia che sun andados a fagher murrunzu, sos pastores inie in cumpagnia nachi nd'an bidu cun pistola in punzu, invece de lis fagher bonu attunzu si 'estit sa campagna 'e allegria, ultres chi issos an annada adata tenimus nois sa petta barata. Ma ecche chi rispondet Sozu, No isperes in d'un'annada rara, chi e peta barata a su cuntentu, antzis creu chi b'apat aumentu ocannu l'an a bender pius cara. No est sa zente chi siat avara ma ca cherimus peta ogni momentu e i sa roba chi in terra at a susu a nos campare non bastat pius a daghi faghet duncas inoghe ch'at istoria puru. Bos ammentades chi in custu perìodu est istada fata sa lege De Marzi Cipolla, cussa de sos afitos de sos terrinos chi cambeiant totalmente, infati como lezende bos nde abizades. Torramus a Seu, a daghi faghet una bona annada si calmat finas sa zente maligna e nde podimus bider giara insigna in s'abundàntzia s'est moltiplicada. Poi cando non bastat in Sardigna comporamus sa peta cungelada e si papamus peta americana nde calan su preju a mala gana. E rispondet Sozu, duncas sunu già cumentende sos prejos a giamare a sos appellos dubbios già non mi ponet como in mente. As osservadu in totu sos masellos chi paga petta e meda zente, e daghi 'enin sos anzones bellos los ispedin totu in continente, tando nos batin petta cungelada ch'est dae de chimbant'annos masellada. O su crabitu, rispondet Seu, ispero chi s'anzone e su crabitu ocannu non lu dian chena nudda, ca sos pastores nde tenen su profitu de sa legge de Marzi e Chibudda, ite bos apo nadu istas de sa legge de Marzi e Chibudda, ca pagan un'ètaru in afitu su tantu chi si 'alet una pudda, e e si signores in sa in sa pinneta nos poden abbasciare casu e peta. E rispondet Sèu, Sozu, ma si non lassas prètziu in pasu, ja pones calchi ricu in malumore, De Marzi non l'an fatu unu favore ca los as sos benes tuos rasu a rasu e creo chi no penset su pastore de legarare como peta e casu ca ch'est padronu su pretziu faghet e chie pagat na Cantu li piaghet. Seu. Fit su pastore bastante in afannos, afrontende su nie abba e bentu. Isse patiat paris cun s'armentu e pensaiat solu pro sos mannos. Sa legge fatta, como in Parlamentu, cheriat fatta dae chimbant'annos, ca fit istadu 'ene su pastore e fit e si fit abbassadu su signore. Sozu. Non mi presentes de custas iscenas pro ti dare s'aplausu 'e sa folla. Calchi ricu iscatat che una molla cando l'ammentan piagas e penas. Prit'an fatu De Marzi Cipolla corrias largas in costas anzenas. S'anzenu già l'an dadu a bonu coro però non tocan sa busaca insoro. E Seu. No nd'apo s'aplausu de s'aplausu oriolu, ma si sigo a sonare sa campana. In sa Sardigna in epoca lontana c'aiat leges chi faghiant dolu. Difatis su pastore sardignolu s'est fuidu in su Làtzio e Toscana, ca fini sos afitos unu abusu e no podiat campare pius. Duncas inoghe ite bos apo nau che s'istòria che cando sunt fuidos meda pastores dae sa Sardigna si ch'ant andadu in su Làtziu, in Toscana e in àteras partes de sa de sa terra itàlica. E inoghe rispondet torra Sozu, Sa fuidura mi paret istrana e medas custu passu l'ant fatu Inie pagant puru su recatu e sunu matessi preju e casu e lana, ma sos chi sunu in Latzio e in Toscana paren in domiciliu coatu. Bi nd'at paritzos, ti fato ischire chi los an obligados a partire. E inoghe fit su tempus de sos secuestros, de sas rapinas. de grande del banditismo sardo, inoghe meda no podian istare che los aian esiliados in continente e quindi si sun fatos pastores puru inie, custu unu pagu a cantu apo cumpresu eo at accennadu Sozu. E inoghe rispondet Seu, Sas legges cussu tempus malaittu a sos pastores daian istragu. Como invece, An cambiadu situ, godin sa vida e calchi disvagu. Cuddus chi tenen terras in afitu las sunu comporende a pagu a pagu. Ca no bi sunu inie sos birbantes e inoghe pariana mendicantes. Sozu. Deo ti devo dare una risposta? non mancu a cumbatare sos errores, ma su Parlamentu sentza sosta a cuntzèdere immensos sos favores. Custu guvernu paret fatu a posta solu pro assistere sos pastores, ca tenen peta casu e calchi anzone sos fizos raros de sa natzione. No est pro su pastore sa cucagna, tando no vivet sètzidu in cadrea, affrontat de su tempus sa pelea Dae sa pianura a sa muntagna. Ja l'as bidu in sa Sardigna intrea e inoghe che l'amus finidu ca no apo sos àteros a fare, quindi duncas custu fit s'esòrdiu, como andamus a un'àteru esòrdiu, inoghe nde 'enimus a tempos pius vicinos. A Seui, su bator de austu de su norantases, duos annos prima 'e mòrrere, ca est mortu in su norantotto, tziu Juanne Seu, inoghe fit chin Masala, bos apo seberadu duos poetas mannos chi l'acumpanzaiant, Masala, e sos àteros puru, custos bos apo seberadu, Masala e Sotgiu e de s'esòrdiu inìtziat Masala, cumintzat Masala, inoghe àteras bortas in passadu nos amus destra e destra a pare istrintu, beros amigos cun modu distintu, ma poi ca no ch'est pius torradu, ch'in s'ismentigadolzu abbandonadu m'aizis bois mi fia eo cunvintu. Ma menzus isbagliadu chi mi sia e bos rinnovo un'istrinta 'e manu mia. E inoghe comintzat Seu senza cantare cantos annos fia in custa 'idda, mancu mi l'ammento, ca in su liberu 'e sa mente mia totu cantas sas datas no assento, de ch'essere torradu. e mi cuntento cun d-unu campione in cumpagnia. Po bos repiter cun sinzeridade unu saludu a s'antzianidade. Ed ecco Masala su silanesu, Silanos e Seui duas dimoras chi sun tra issas bastante lontanas, mancari ambas sardas, isolanas, sena ch'essire dae su mare fora. Ma cun istradas istrintas e metzanas, a ch'arrivire bei cheret oras, po gai cantu in viaggi si patit, godit cando a inoghe si ch'imbatit. E comintzamus chin Seu. Cara Seui istada ses gentile de mi fagher s'invitu in custa gara. Tzertu non poto fagher cosa rara ca non so in edade giovanile, ma no ch'at lughe in custu cortile e no bos poto 'ider mancu in cara, ma mancari siemus a s'iscuru suta sa gara no trapassat puru. Bellu, narat Masala, bellu est sa zente in cara a la sorriere, però pro cussu no b'at de ite ofendere, tantu non ses bennidu a ti biere ca ses bennidu a ti faghere intendere. Cando t'intenden già t'an a cumprendere e si cantas non tenes de iscriere. No b'at bisonzu pro s'improvisada, subra a su palcu si lughe non b'at. E Seu rispondet, Deo sigo a cantare sorridente, pro chi sia antzianu e so derrutu, como non so che primu limbi acutu e mesu annebbiada s'est sa mente, però no bider in faccia sa zente custu cortile mi paret in lutu, e ti torro a repiter puntuale chi mi paret unu funerale. E rispondet Masala, ma calchi cosa dae mente si oghet che de sa volontade e su briu, como mi semus pienu in istiu e ja b'at, Seu, calchi chi non noghet, ca si est sole e i s'ou coghet de suore si versat unu riu, menzus chi si risparmiet energia ca faghet parte de s'economia. E li rispondet Seu, deo che so vivende in sa bassura chi su fogu est de die est de se de assaltu ca inoghe ca semus tropu in altu che so pro mi leare sa friscura ma a bisu s'impiantu si est guastu che in cussu cortile no ch'est sa lugura sos chi sunu presentes meda sunu ma a mie pare chi no c'at manc'unu. Seui custos montes est sa dea e pruite collocas in s'altura, como ti ses inoghe e ti recrea e podes respirare aria pura, non benzas a ti leare sa frescura e solu pro iscaldire sa cadrea, ca in Seui si non si disvagan e si non faghes cantu non ti pagan. Custu e li rispondet Seu a Masala. Eo mi spanto de sa lughe oscurosa cando 'ido sa zente de fronte. Ja isco ch'est in altu s'orizonte e curret puru s'aria famosa. Ischis Mariu, deo fatto una cosa e che leo Seui a Tzaramonte. Si ue b'at lughe de continu motu. Giai in faccia nos bidimus totu. Non piangas si in cara no ti mirat. Istanotte su populu festante. Azis sa gara non si che la girat. Bastu chi fetan su tantu bastante. Però s'iscuru est pius riposante. A improvisare no s'ispirat. Ed est menzus de lughe no che nd'aere. Proita a boltas si podet distraere. Quindi a Masala cantu paret lu distraiat sas lughes. E Seu li rispondet a essere in s'iscuru da distragu ch'a mie paret ch'est fina indezente, ma so ennidu a lis dare isvagu pro chi sia anzianu e decadente. Marieddu chi como fatto pagu mi perdonet dognunu sorridente ca so accanta a dare sos adios ca passados che sun sos annos mios. Semus arrivados a finitia de s'aboju in su canale YouTube de Pedru Peigottu e unu die amus a faghere un'aboju solu chin sas ottavas chi mi sezis mandende in su canale. A onzunu apo a narrer su nome e su sambenadu de chie mi las at mandadas e lezimus sas ottavas. Adiosu e istadebos bene a totu dae sas marinas de s'Alighera.